ee e nwere ihe m na-aghọtaghị aha agbarịga m ara agbala m gị hụrụ m ọgọ biko mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalụ ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii na ọ dependịrị e si ghọta ka ọ wụ Eh, mba ihe m chọga ịma wụ mgbanwe Eh, eh, eh, anyị nọ hụ n'ime ụlọ na bathroom ka m nọ na-akpọ gị na mgbanwe nwa gị nwaanyị m braba lụọ ị ma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ enweghị ihe m na-ehitụbeghị ma ọ gị na-emetụbeghị m ya aka ya mbụ mgbe- a- ee onye m ji na-ajụ sị mgbanwe ee ụlụ gị nwaanyị mgbanwe ọ wụ onye ọcha ọ ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dependịrị nne kwa dependịkwara na gịnị maka na ịma mme mba na ụba nọ na mgbanwe mgbanwe ọ chaga ọcha mgbanwe ee ụdara ụdara chara nnọọ acha nnọọ ee nwa mana ka- min- a- a- a- nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ ịma che- na-echerekwa ya na bed njikerele mmiri na-efe m e- ekwesị m iyi efe ị ghọta eyipụla m efe ka ime ihe na kwesịrị ime ihe ma arịpụtasị na ama m- adị m sọ na onye nwa onye rịpụtara na bathroom dị iche ị ghọtara ọ bara n'ime bathroom achaga ọcha ya apata ihe mụga ihe ikpiri ikpiri ikpiri ri ego jige akpọfụchakwala m ma just bịa nne ị wụkwanụ onye ya sị na nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị nwaanyị onye na ọ ya nwa mgbanwe m sị mba mba mba na mgbanwe m lụrụ ọ chaga ọcha mgbanwe mmiri a na-ede eti ihe niile mmiri a na-aga nnọọ ị ghọta n'ụwa o okay o jige nji ma a mụrụ ya okay ya bazi ụlọ akwụkwọ haziara onwe ee na m were wi otu a mba dee mba mba ọgọ mba mba mba mba hapụ ka m mapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwanụ mma onye lụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ị ghọtara ụzọ alụcha ee ka i kwuoro ya A- ma ị nakwa na-ekwuru ya ndụkwana sọ na onye nwa ka ị ga-ekwuru ị ghọta bikọta ama ma onye m hụ ka ma onye nwa ma ọ wụ onye ọzọ onye m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii mba a ga-ama ya a ga-eme ya because mụ a amaghị o nwekwere ka nwa ụmụnna amụọ ka ọcha amụọ ka ojii amazụkwa onye amụga ị ma na ihe nwere ike ịdụ ụka ị ghọtara because oyi nke mmiri wik na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ egide ya ma ọ gịnị enyidere m ị ma onye m lụrụ yes sir yes sir mkpọ ya mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọ lọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sir na onye m lụrụ wụ eche na ọ wụ onye ọcha n'ọkwa onye ojii because nga hụrụ mụ ajighị nje ori dị so m chọgara onye ọcha tata mkwa na ụmụ ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blend ịtọ ị ghọtara ihe iti mega m nga mpa mgbanwe biko ee ya thank thank you chief obi dị m obi dị m ụtọ na ị ghọtara ya okay ị gwakwara ya agwa ee okay sir okay sir ngwa ka m agwa ya na unu sị ya lọta ị ghọtara ee eh, ka m gwa ya chief ee eh, mpa mgbanwe udo dịrị gị nna ee eh, obi dị m ụtọ maka otu i si ghọta yes sir okay bye bye sir mm.